pangani click subscribe button kuti nthawi zonse muzilandira ma notifications tikapanga upload new videos on our channel malawi news daily updates zikomo kwambiri tiyambe ndi nkhani yoti nduna ya zachuma a joseph mwanamveka yati kutsika kwa mitengo ya zinthu sikungochitika ayi koma ndi chifukwa cha ndondomeko zomwe boma likutsata pansi pa president peter mutharika pofuna kukonza chuma cha dziko A Mwanamveka anena izi ku Blantyre pa zokambirana zachitatu chaka chino zotolera maganizo a anthu ndi magulu osiyanasiyana pa ndondomeko ya chuma cha boma yomwe ikubwera kutsogoloku. Ndunayi ili ndi chikhulupiriro chonse kuti onse okhudzidwa akayenda limodzi ndi cholinga chimodzi, chuma cha dziko lino chiyambanso kuyenda monga onse akufunira. Mtolankhani wathu Alex Banda naye ali ku Blantyre kutsatira bwino lomwe zomwe zikuchitika.
nduna yoona zachuma a joseph mwanamvekha yati kutsika mitengo kwa katundu ndi chakudya sikuti kwangochitika koma boma likudziwa zomwe likuchita a mwanamvekha ati ichi ndi chiyambi chabe kamba kuti chidwi cha bomali ndi kutsitsa mitengo ya zakudya zomwe mathero ake katundu wina aliyense atsikanso mtengo kumbali yawo a daisy kambalame mkulu wa bungwe la anthu ndi kampani zochita malonda la mccci ati boma litsitse misonkho pa phindu la kampani zikuluzikulu kuchoka pa 10 biliyoni kwacha kufika pa 5 biliyoni kwacha kuti kampani zambiri zikhazikitse ntchito zawo zikhazikitse ntchito zawo naye president wa bungwe la akatswiri olondoloza chuma la icam a daniel jere wati boma lisaphe anthu ndi misonkho iwo apempha kuti boma lisamadule misonkho pa malipiro osaposera 250,000 kwacha kamba kuti zinthu zathina mdziko muno anthu ena omwe analankhulapo ati boma likuze magawo otolera msonkho kuti lizitha kukhala ndi chuma chofikira m'magawo onse ofunikira bwalo la high court ku lilongwe lalamula kuti mlembi wamkulu wa chipani cha malawi congress mcp a richard chimwendo banda amutulutse ku ndende komwe akhala akumusunga kwa mwezi tsopano judge kenyatta nyirenda ndi amene wapereka lamuloli pa maloya a chimwendo banda adapempha bwaloli kuti liunikire kusungidwabe kwa achimwendo banda opanda kwa tsegulira mlandu akhwima mchizi ndi mmodzi mwa maloya a chimwendo banda Ufulu umene atulutsidwa panopa ndi nkhani yonena kuti achimwendo kudzera kwa maloya anakapempha bwalo kunena kuti akuchiona ngati chinthu cho- chosalondola lamulo kuti azisungidwabe pomwe masiku 30 akwana a boma asanatengere ku khoti kukapanga timati ma committal proceedings kuti akanene kuti nkhani yanuyi ikuyenera kukhala ku high court kuikapo certificate kuti nkhaniyo ikhale ready kuti iyambe ku high court malamulo amanena kuti zimenezo zimayenera kuchitika masiku 30 asanathe zimenezi zikubwera pamene uh, lero lomwe kudatulukanso um, notice kuchokera ku bwalo kunena kuti nkhani ija munapempha bwalo kuti a Chimwendo Banda watulutse pa belo, bwalo likhala likupereka chitsogozo pa 20 January mwezi uno. Zimenezi zikugwirizana bwanji kapena tifunse kuti imene ija nkhani ija ipitirira pano? ndipo nditsindike kuti pali nkhani ziwiri ziri zosiyana kwinako umapempha kuti munthu ngati womangidwa amutulutse timati pa belo amutuluse kuti milandu yake aziyendera ku khoti linali sitinapitire kukapempha kuti munthu amutuluse pa belo kwinaku timapempha kuti amutuluse chifukwa chonena kuti masiku oti amamsunga osampanga commit ku high court akhala ngati akwana palamulo ndiye release yonena kuti imene yanena khoti leroli sindiyo permanent khoti anena kuti zikhale choncho mpaka pa 23 pamene khotilo lizamve mbali ya yathu mbali ya a chimwendo ndingoti ndi mbali ya boma Lika- khoti likazamva pa 23 lizapereka chiganizo loti ah, chiganizo chimene apereka leroli chipitirire kapena chisapitirire dziko la india lapempha anthu mdziko lino kuti atenge gawo lalikulu pa ndondomeko zodzala mitengo ndipo lati ngozi zogwa mwadzidzidzi zomwe pakadali pano zikuyika chiopsezo miyoyo ndi katundu wa anthu ndi chifukwa cha kuonongeka kwa chilengedwe kazembe wa dziko la india kuno ku malawi a amararam Ju- gujar walankhula izi lachitatu pa mwambo odzala mitengo mbali mwa msewu wa chipatala cha kamuzu central ku lilongwe mwambo omwe ofesi yawo yagwira pamodzi ndi khonsolo ya mzinda wa lilongwe chisomo chinkwalu watiripotera Polankhula pa mwambo odzala mitengo m'mbali mwa misewu yomwe ikulumikizana pafupi ndi chipatala cha Kamuzu Central, kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi a Amararam Gujar wapempha anthu mdziko lino kuti aliyense adzale mtengo omwe ukhale ngati chikumbutso cha makolo. Iwo ati izi zitha kuthandiza kuti anthu adzale mitengo yochuluka pa ndondomeko yobwenzeretsa chilengedwe. pamwambo odzala mitengowo omwe unali mbali imodzi yobwenzeretsa chilengedwe mu mzinda wa lilongwe adindo adzala mitengo ya m'bawa kubwenzeretsa yomwe okonza msewu anadula mfumu ya mzinda wa lilongwe a alex peter banda yati ndondomeko zonse zodzala mitengo zomwe khonsolo ya mzinda wa lilongwe ikugwira ndi zolingana ndi masomphenya obwenzeretsa chilengedwe pa ntchito yolimbana ndi kusintha kwa nyengo zimathandizira kuti lilongwe ioneke bwino komanso ikhale lilongwe ikhale ya green chifukwa ngati imene tazalira mtengowo tikhoza kumangapo malo oti tikhoza kuikapo timipando oti anthu ena akhoza kumachezapo so malomo tazikacheza malo ena olakwika akhoza kubwera pano kuzachezacheza ya mitengo ti ikuononge kwambiri koma mutati muonesese malo ambiri amene ikuonongeka ndi oti tikupangapo chitukuko china chake izoti tikungoononga mitengo ija kuti tikungodula yayi komano tikuti tikachosapo ngati imene tinachosera pano tikubweresapo mitengo ina so anthu amene napasa mitengo aja ndi oti akadzale cholinga lilongwe ioneke green khonsoloyi yati siyisiya wina aliyense m'mbuyo pa ndondomeko zake ndi cholinga choonetsetsa kuti chilengedwe achisamalira mu mzindawu m'malo mwa zodiak ndine chisomo chingwalu nthambi yona za ndende mdziko lino yati ntchito yomanga zipinda ziwiri zowonjezera pa ndende ya karonga zomwe mudzagone akaidi 300 yafika kumapeto mneneri wa ndende mdziko lino a steve meke wati ntchito yomanga malo owonjezerawa idzathandiza kwambiri kuti akaidi azigona malo abwino komanso kuchepetsa vuto la kuthinana pa ndende ya chitipa adams wundaninge walemba lipoti ili ndende ya karonga ndi imodzi mwa malo aboma amene anaonongeka ndi chivomezi mchaka cha 2009 zinthu zimene zinachititsa kuti boma liziononga ndalama zambiri potumiza anthu amene akuyembekeza milandu yawo ku ndende ya chitipa kamba ka vuto la kuchepa kwa malo pachifukwachi nthambi ya malawi prison service inayamba ntchito yomanga zipinda ziwiri zonjezera pa ndende ya karonga ndi thandizo la ndalama lochokera ku thumba la cdf Dr Kim wa Love Ministries komanso bungwe la European Union. Mneneri wa ndende mdziko muno a Steve Meke ati ntchito yomanga malo onjezera pa ndendeyi ithandize kwambiri kuti akaidi azigona malo abwino komanso kuchepetsa vuto la kuthithikana pa ndende ya Chitipa. boma linalonjeza kalekale kuti limanga prison yanyuwani ku Zomba ku Karonga koma sizikutheka ayi komano pomanga ma cells amenewa zithandizira kwambiri kunena kuti mwake anzathu a limandi amene akudikira mlandu azikhala pa pa karonga pompo zimakhala zovuta kwambiri kwa achibale komanso eh, ngakhale ap- apolisi amavutika kwambiri nkhani yonena kunena kuti akafuna kuwatengera kukhoti ndiye kuti apite ku chitipa zomwenso zili kuononga ndalama zochuluka kwambiri zimene mwina asakhala nazo mkulu wa bungwe la center for human rights education advice and assistance a victor chagunyuka mhango atsindika kuti ntchito yomanga malo oonjezera pa ndende ya Karonga ithandiza kwambiri kuti anthu azitha kupeza chilungamo msanga. ntchito imeneyi panopo yafika ndithu patali chifukwa pali zipinda ziwiri choyamba chimene athandiza anzathu aja a european union tikhala tikukhoma malata posachedwapa komanso chipinda china chimene tathandizika ndi thumba lija la cdf komanso dr king aja amayendesa utumiki wa crops of love tidakhoma kale kangotsala timalize ntchito zina zofunikira ndende ya Karonga imasunga akaidi pakati pa 90 ndi 120 mmalo mwa zodiak ndi radam squamint bondani mukuonera nkhani pano pa zodiak popitirira ndi nkhani zathu banki ya nbs yati ikufuna kupereka mwayi kwa mabanja kuti adzi- adziyendetsera limodzi nkhani za ndalama zomwe akhoza kumasunga kapena kupeza ngongole potukula miyoyo yawo pachuma mkulu wa bankiyi a temwani simwaka walankhula izi pamene nbs imakhazikitsa ndondomeko yatsopano ya mabanja yosungira ndalama ku banki ndipo a shadrack chikusiro ndi mkulu woona za ntchito za nbs bank omwe akufotokoza za ndondomeko yatsopano ya family banking
ifeyo ngati banki tinaona kuti sitingamakambe za chitukuko cha dziko ngati tilibe product imene ikuyang'ana family chifukwa chonena kuti china chilichonse chimene chimachitika mdziko muno poyambirira pake ndi family tikuona amanena kuti ngati mafamily zinthu sizikuyenda bwino zimakhuzanso dziko ndiye tinaona kuti tikhale ndi product imene ikhale ikukhuza banja lonse osangoti munthu mmodzi ndiye uh, product imene tikubweretsa lero loyi ndi product yonena kuti muli ana muli amayi muli abambo onse ma needs awo mmene momo atengedwamo gawo lawo kuti aonedwe so um, chimene tikupanga ndichongonena kuti kuliona family ija yonse pamodzi tikuona kuti kodi family imafuna chani ndiye ifeyo tipange zotani kuti tithandize maloto a banja kuti athe komanso tikakhala kuti tikuyang'ana za maloto a banja ndikuti tikuyang'ana za maloto a dziko chifukwa choti anthu akamatukuka anthu akamaziwa zinthu anthu akamapanga ma investments kutsitsa pamapeto pake so dziko likutukuka pamodzi ndiye ndikuona taona kuti tiyambire pa banja in contributing to uh, kukula kwa economy yathu ndipo a betty chinyamunyamu ndi mmodzi mwa makasitomala a bankiyi Kukula kwa family banking ndaona kuti ndi chinthu chothandiza kwambiri chifukwa ndi- choyambirira ndinene kuti ndi choyamba kwa ineyo kumva kuti chili ndi um, products

nthawi zambiri zimene timamva nkhani zoti mwina makolo anapanga chuma anavutikira akanagula matraki akanamanga nyumba koma makolo aja akangopita zinthu ja zimagulitsidwa ana aja amasakaza and the reason imangokhala kuti ana aja sanaphunzitsidwe they were not part of process yoti kuti chuma chinabwera bwanji so ngati iyi family banking itithandizenso kuti ana aja azikhala nawo gawo la chinthu cha kumvetsetsa

lachitatu wayambapo kugwira ntchito zake pamene amakayendera sukulu zina zitatu ku area 49 mu mzinda wa lilongwe chisi wati anasankha sukulu zakuderali ngati njira imodzi yokathokoza dera lomwe linamukuza iye wayendera sukulu za kalonga shire urban komanso nkomachi cdss komwe wagawa zipangizo za sukulu
ineyo ndinapanga organize kuti tiyende masukulu atatu amenewa kalonga primary school shire urban komanso kuno ku nkomachi secondary school chifukwa chakuti ineyo ndinakulira kuno ku area 49 ndipo pa nthawi imene ndimapanga um, ndimapikisana nawo za miss malawi anthu akudera kumeneku anandisapota kwambiri ndiye ndinachiona choyenera kuti ndibwerere kumene ndinachokera ndikathokoze anthu amenewa kuphatikizapo aphunzitsi amene andipanga chimene ine ndili lero ndimatha
ulendo wa miss malawi wachitika ndi thandizo la kampani za chalo villas and farms komanso pachangu mkulu wa chalo villas and farms a tiya kanyuka anatsindika za kudzipereka kwawo potukula achinyamata komanso chitukuko cha dziko lino tsopano tione za masewero unduna wa za chinyamata masewero ndi chikhalidwe wati ugwiritsa ntchito chikoka chimene masewero ali nacho polimbikitsa ntchito yoteteza nkhalango komanso kulimbikitsa kudzala mitengo ngati njira imodzi yochepetsera mavuto odza kamba ka kusintha kwa nyengo nduna mu undunawu a patricia wiskes yati undunawu ufikira nthambi zonse zokhudzidwa zimene zili pansi pake kuphatikizapo mabungwe oyendetsa masewero podzala mitengo 3 million pa nyengo yodzala mitengo imene boma likhazikitse lachisanu likudzali ku phalombe mitengo 40 million ndi imene ikuyembekezeka kudzalidwa pa nyengo imene inayamba mwezi wa disemba chaka chatha ndipo idzatha mwezi wa april chaka chino sam banda akutiuza nkhani yonse mu lipotili polankhula lachitatu pa sukulu yophunzitsira ntchito ya uphunzitsi ya lilongwe ttc nduna ya za chinyamata masewero ndi chikhalidwe patricia wiskes inati undunawu ugwiritsa ntchito ubale wake ndi nthambi zonse zokhudzana ndi masewero pobzala mitengo 3 miliyoni mogwirizana ndi mfundo ya green initiative ya bungwe la african union sports council yolimbikitsa mayiko kusamala nkhalango a wiskesi ati mavuto odza kamba kwa kusintha kwa nyengo akhudzanso ntchito za masewero kotero ndi udindo wa aliyense amene amakhudzidwa ndi masewerowa kutenga gawo pobzala mitengo ndi kusamala nkhalango komanso zachilengedwe ife ngati dziko timaonetsetsa kuti tili ndi udindo okuti tionetsetse kuti langizo limene litalitsatira langizo limene mayiko ena anzathu monga south africa anayamba kale kulipanga ndipo ife kuno ku malawi timafuna tigwiritse ntchito mwayi okuti Pakadali pano tili mu nyengo ya mvula ndiye tikadzala mitengoyi nthawi ino zitithandizira kuti tionjezere mwayi onena kuti mitengo yathu ija ikhoza kupitirirabe kukhala moyo. wachiwiri kwa nduna yoona za chilengedwe chipiriro Mpinganjira yati mitengo yosachepera 41 miliyoni ndi imene ibzalidwe pa nyengo yobzala mitengo chaka chino koma chiwerengerochi chitha kukwera kufika pa 60 miliyoni ngati nthambi zina zitenge gawo takonza kuti tidzale mitengo 40 million koma mwinanso mmene mwaonera lero a ku unduna sports uh, ali ndi program yokuti adzale uh, mitengo 3 million tikudziwa pali ma organization osiyanasiyana mabanki uh, matchalitchi alinso ndi ma plan awo osiyanasiyana okuti adzale mitengo so ndikuganiza kuti mwina pomatha season yonse yodzala mitengoyi titha kudzala mitengo yokwana 60 million pamene likukonzekera mpikisano wa achisodzera wa region 5 Youth Games chaka chino ku Maputo mdziko la Mozambique mwezi wa December, bungwe la African Union Sports Council likulimbikitsa mayiko amene ndi mamembala ake kubzala mitengo komanso kuteteza nkhalango ndi zachilengedwe. zodiakmalawi.com ndine Denise Munyirenda. pangani click subscribe button kuti nthawi zonse muzilandira ma notifications tikapanga upload new videos on our channel malawi news daily updates zikomo kwambiri